ngati mutazimpasa mulungu ntchito yanu ntchito ya umulungu atayigwire ndani dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera amen chaulere cha ambuye athu yesu khristu chifundo cha mulungu atate komanso mphaso za mulungu mzimu woyera zikhale nanu abale takumana pano pa word made flesh pamene timaunguzaunguza mawu a mulungu kuti atithandize kuti chimene chili mwa ife chilumikizane ndi chimene chili mwa mulungu ndi kupanga zinthu zakupsa ziko lino lapansi lero mawu athu tikuwatenga kuchokera pa luka chapter cha 12 vesi ya 13 ndi vesi ya 14 ndipo tikunena kuti kodi inuyo ngati mutazimpasa mulungu ntchito yanu ntchito ya umulungu ndi atayigwire ndani munthu wina pakati pa anthu onse aja adapempha yesu kuti aphunzitsi takandiwuzirani m'bale wanga kuti andigawireko chuma chamasiye koma yesu adati munthu iwe ndani anandipasa ntchito yokuweruzani kapena kumakugawirani chuma chanu chamasiye mthenga wa ambuye ulemu kwa inu ambuye yesu khristu abale anzanga pamene pali anthu awiri atatu mmaziwa kuti tikuyenera kumagawana zintchito uyu apange icho uyu apange icho uyu apange icho kapena iyeyi muzipangira limodzi ichi kena kumusamuka mukapangira icho limodzi choncho choncho choncho choncho ngakhale marita ndi mariya ambuye yesu atabwera anaziwa kunena kuti aa tikuyenera kuti wina azikachezesa ambuye wina azipanga azitakataka za ku kichini koma ku kichini uja amafuna kuti abwere onse azitakataka pene paja ambuye ansiye khauko kaya mwina limakhala funso lomwelo pakati pa ubale wathu ife ndi mulungu kodi ubale wanu ndi mulungu ntchito zanu munagawana bwanji nthawi zina anthu amadabwa kunena kuti kodi mulungu akazuka mamawa amapanga chani kaya abale eti mulungu kukacha amapanga chani kumakhala iyeko nkhani yovuta kwambiri zina zitikaziona tikapita konko kuti kodi kukacha mamawa ambuye amakhala kupanga chani nanga kukamada amakhala kupanga chani tikaziona komweko koma nkhani ili pano ndi yonena kuti mulungu mmene ankatilenga ifeyo anatilenga kuti tigwire ntchito anatituma dziko lapansi pano kuti ife tiliyendese genesis amatero ndakupasani ulamuliro pa zinthu zonse zapansipo komano tikabwera pansi pano timazakumana ndi ntchona uja ochedwa satana amene amapingapinga zimene tikufuna kupanga ife namazikokera mbuyo komanso timakumana ndi zina osati ndi satana iyayi koma kuti ndi mmene dzikoli analilengera kuti zinthu zinake zimalephereka zina zimaphonyeka zina timakaona kuti sitinaziyendese bwino ndiyeno pamene paja mpameneno anthu ife timayambano kukumbukira kuti o tili ndi mulungu tili ndi mulungu muzaone kwa ife amene tili pa ubale ndi mulungu kapena kwa ife amene timapembeza timatenga kuti ubale wathu ndi mulungu ndi shotikati ya zimene mwina zatisokonekera muone kuti kupezeka kwa ambuye yesu pakati pa anthu kumakhala ngati kumabweretsa chidule pa njira mwina yayitali imene iwo akanatha kutenga pa moyo wawo muone ngakhale fani- nkhanija ya uh, o- o- opunduka miyendo amene anakhala pa ziwe kumadikira kuti um, pakana mazi avunduke ndiye akagweremo zimavuta kuti zichitike zimenezo ndipo zima- zinali zazitali kuti zichitike ambuye anangobwera kungomuza kuti tanyamukani muzipita kungopanga chidule basi Yesu amaka- amakhala ngati kuti ndi wongophotchola basi kunena kuti tangonyamukani muzipita munthu chakunyamuka kumapita munthu amwalira basi anthu apite naye kumanda kuti akamusiye yesu kungobwera iwe tazuka kuzukapo zachidule anthu iye ayi tili ndi anthu ambirimbiri apa tikusowa kuti kodi adya chani malo monena kuti tiyeni tisonkhe tisonkhe tione kuti kodi buledi tikagule kuti somba tikatenge kwani yesu angobwera tangobweresani pano muli ndi zingati tangobweresani kubwera nawo atate tikuthokozani kumwambako zonse basi ku- mwa mabanzi pamene paja zi twisa eh, ndi uje ndi, ndi mafrizes ake omwe ubale wathu ndi yesu umakhala ngati kuti ndi shortcut yoti itidusise madulira tikafike ku chimene ifeyo tikufuna pa chifukwa chimenecho ndikuona ngati pamakhala vuto kwa anthu okhulupirira ndikuona ngati pamakhala vuto kwa anthu okhulupirira kuti mwina pochimva kuti yesu ndi wamadulira mwina pochimva kuti yesu amapanga zinthu poti iyeyo ndi mwinake wa sabata ndiye anthu ntchito imene akanagwira iwo ulendo umene akanayenda iwo amangoti a ambuye alipo ambuye alipo chikhulupiriro chathu chimakhala ngati chatipasa njira yophweka yopezera zinthu njira yophweka yoti zinthu zibwerere kwa ife mapeto ake zimene ifeyo timayenera kuti tipange tokha ntchito imene timayenera kuti tipange ife timafuna kuti yesu atipangire mulungu atipangire ndi kakang'onong'ono komwe kamene iweyo wekha unangoyenera kuti uchilimike kuti zitheke ha ambuye e koma ambuye e koma ambuye ndi zithu izi ndithu abale nzathu abale wakalipiridwa apa atapita kwa ambuye ambuye mukamuze m'bale wanga andigaire chuma cha masiye ambuye ah, ah. ndafika mpakana pamenepo kumagawa chuma cha masiye anandiyika ndani kuti lero ndikhale umaogerani chuma cha masiye abale imeneyo ndi nkhani yonkanayi kwa ambuye kuti ati ambuye mutigaire chuma cha masiye munthuyo ndipo ndi mchimwene wake sakanatha kukhala naye apo kumuza kuti achimwene izi zinthu tigawanepo apa ndi za makolo Kodi inuyo ngati mutazimpasa Mulungu ntchito yanu, ntchito ya umulungu atakaigwire ndani? Chifukwa Mulungu ali ndi ntchito yake, inu muli ndi ntchito yanu. Mulungu ali ndi mbali yake yoti apange, ifenso tili ndi mbali yathu yoti tipange. Kodi tikamatenga zimene ife tikuyenera kuti tipange ndikukamuunjikira Mulungu, iye ambuye china ichi, iye ambuye china ichi, kodi mulunguyo ntchito yake agwira nthawi chani ndipo za umulunguzo atapange ndi ndani mukatenga luka mutu wa 12 ndime ya 57 akukamba za chinthu chimodzi chimene anthufe timathamanga kukamtulira mulungu mmalo mmoona kuti ifeyo ntchitoyo ndi yathu ife timayinyamula ndi kukantulira mulungu ndipo ntchito imeneyo ndi ntchito yoganiza kuganiza ndafuna kuti ulaliki unowu muulumikize ndi umene tinapasana zana zulo zana oti chifukwa chani anthu akuda ife zimatikanika kunena kuti tipange zinthu zakupsa dziko lino lapansi chikhalirecho ndife anthu opemphera ndipo lero ndikunena kuti chimodzi chimene chimatikanikisa ife kuti tipange zokupsa tili anthu ope- opemphera ndi chimenechi kutenga zintchito zathu kukamunjikira mulungu dzina lonena kuti ndife opemphera kutenga zimene tinayenera kupanga ife ndi kukamuunjikira mulungu ambuye mundichapere zovala izi zinthu zimene iweyo unayenera kupanga wekha Ah, nanga sindimapita ku chalichi Ah, nanga sindimapemphera Ah, nanga sindimapa ndizija anthu amafika paja pena kuti ah, ndikadwala ndingopemphera mulungu andichize nkhanza kwa mulungu god abuse nkhanza kwa abambo kuti zimene iweyo unayenera kupanga wekha kuzinyamula tutuwiri kwa mulungu ambuye ndabweranso ndi izi ndiye ndiona kuti chimodzi mwa zinthu zimene timapanga ife kuti tinayenera kumapanga tokha koma timazinyamula ulendo nawo kwa mulungu ndi kuganiza ntchito ya kuganiza kuganizatu ndi ntchito kuganiza ndi ntchito yoposa ngakhale ya kumunda nchifukwa chake mumaona kuti makampani amampangira bwana ofesi yoti akhale mmene muja aziganiza ndipo ngati kumakhala munthu olipidwa zambiri amakhala amene uja chifukwa akuganiza ntchito yoganiza ni ntchito imene anthu ambiri timayithawa anthu ambiri timayipechuka anthu ambiri sitimayifuna kuti ukhale pansi uganize aa koma zimangophweka wina wake akuganizire uko akuphikire maganizo akupase mukamaona anthu achuluka alangizi heya uyu mula- mulu- mlangizi wachakuti ateso ali ni mlangizi wachakuti mlangizi wachakuti kwina kumakhala kuthawa kuganiza kuti aja azingokuphikira zinthu zoganizaganiza azikupasa ndiye ndi zija amangokusocheresa nanga wachuluka alangizi iwe ukukanika kuti uganize pawekha aha ndiye ndikunena kuti ntchito yoganiza ndiye inu ndine ndipo mulungu anatipasa ntchito imeneyo kuti ukhale pansi uganize ndiye apapa mukatenga luka 12 ndime ya 57 ambuye yesu akunena kuti bwanji simmasimikiza nokha zoyenera kuchita bwanji simmasimikiza nokha zoyenera kuchita uli ndi nzako amene wayambana naye mwaputana iye uja akunyamuka kuti azipita kokasuma koma nditu unyamuke ambuye chonde mulandu ambuye chonde mulandu ta- tandiganizireni ambuye chonde mulandu akuti bwanji susimikiza wekha choyenera kupanga bwanji suganiza wekha kuti uja akupita paja uja mapeto ake tikamangisanapo pano iwe ndikunyamuka ndikumukoka ndikukambirana pambali chifukwa chani mukutenga ntchito imeneyi kumakamuunjikira mulungu so pano mulungu yozawo mulungu apanga nthawi ya lerolo ndikufuna kubwera mokwiya kwambiri chifukwa ambuye yesu anandiuza kuti ndizivuta ndikuti lero ndifuna ndikwiye kwambiri kunena kuti ndikalipe kwabasi ananena kuti ndizivuta chifukwa chani mutenge zimene inuyo mukuyenera kupanga nokha ndikumakamuunjikira mulungu iyayi iyayi Ah, ambuye ndimaganiza kuti ambuye mundipezere mkazi koma zoona ndithu mulungu akupezere mkazi choyamba akazi onsewa analenga ndi mulungu yemweyo amuna onsewa analenga ndi mulungu yemweyo ndiye ukati mundipezere mkazi ufuna akupezere wantu ah mundipezere mkazi wabwino kodi iweyo ukati wabwino ndiye kuti ndiotani chifukwatu mwina ambuye atakakutengera mkazi uko ndikukupasa ndikuuza kuti uyu ndi wabwino koma simunafunsane kuti ndi wabwino mwa mtundu wanji mwina mkazi wabwino kwa iwe ndonena kuti akaona kuti wekha umtembenuze mtima wekha umpolishepolishe ulimbane naye mpakana atheke akazathekano ndiye muzanjoye nonse pano kwa zaka ziwiri kenaka mumwalire amene ndiye mkazi wabwino chifukwa ambuye chifunatu iye paja nchonena kuti asatayikepo ndi mmodzi yemwe mwa amene iye anampasa ambuye yesu ndiye ukamanena kuti mundipase mkazi wabwino akakutengera amene ali na ge- makhalidwe opotoka amene ndiye wabwino kuti iwe umkonze ukamkonza akalowe kumwamba limodzi nawe ndiye mulungu tsano akakupasa munthu uja ayayi ambuye nanga wabwino uja ndi ameneyi ayayi ambuye ah, ah. chimene unayenera iwe kupanga wekha uchitenga ukachiponya kwa mulungu ndiye anzako okuona kuti o awa ichi chayenera kupanga okha achitenga akachiponya kwa mulungu ndiwo aja amakachiwakha chifukwa mulungutu amangokuyang'anatu mulungu amangokuyang'ana koma uyu akuganiza kuti ineyo ndizimpangira izizi munthu mkulukulu ngati ameneyu ndiye amangochitenga kuchisiya paja pending ndiye anzako achangu amapita nkukachimbwandira chinthu chija ndikuchipanga iwe ndikumaoneka ngati munthu wotsalira munthu wamasoka mulungu anatipasa kuthekera kuti zinazi tizipanga ziganizo mwa ife tokha tiziganizira mwa ife tokha mpingo wathu uli ndi mfundo imene muchizungu amanena kuti principle of subsidiarity amene imene amanena kuti wamkulu asapange chinthu chimene wang'ono angathe kupanga amsiyire wachikulire asati jijirijijiri kumapanga chinthu chimene wachichepere angathe kupanga aa uh -uh. abwana aakulu asabwere kuzapanga zimene kalaliki atha kupanga ayi amsiyire ndipo chimenecho inu ndine tikuyenera kuchigwira mulungu asamabwere ndi kuzapanga chinthu chimene ife tinayenera kuchipanga tokha iya mulungu asachoke uko kubwera kuzapanga zinthu zimene ifeyo tingathe kuzapanga wekha ambuye muzandiyalire pa bedi zoona zoona chimene iweyo ungathe kupanga wekha usathamangire mulungu kuti akakupangire ayi mulungu kuti musayiwale anatipasa umulungu anatiuzira mpweya wake ndi kutipasa umulungu wake mwa ife umulungu umenewo akufuna kuti ifeyo tiziutembenukira ndi kuugwiritsa ntchito pali ine pandimayenda ndi mulungu pali ine pandimayenda ndi umulungu wa mulungu Ndimayenda ndi Umulungu wa Mulungu, umene ngakhale Mulungu akafuna kuti ayankhule nane, amayankhula nane kudzera mu Umulungu wake umene uli mwa ineyo. Nchifukwa ananena kuti malamulo anga ndalemba m'mitima mwanu. Ndalemba m'mitima mwanu sali kutali. Mwa ine mumuli Umulungu. Mwa inu mumuli Umulungu. Ndipo Umulungu umenewo musaugonetse tulo. Ndi wogwira ntchito inu. pamene mukupanga zinthu zanu ndi ogwira ntchito oti ukuthangatireni kupanga zinthu zoposa zimene umunthu chabe ungathe kupanga pokupasani umulungu umenewu anafuna kuti inuyo muzipanga zinthu pa inu nokha moposera mulungu musiye azipanga za umulungu koma zimene inu mungathe kupanga pangani zimene zija wakupasani zida gwirizani ntchito zida zimenezo osati mulungu wakupasa chikombole wakupasa dothi ndiwe kumapita kwa mulungu emoja ambuye ndikufuna chidina Ah, ah. iwe ndakupasa chikombole ndakupasa madzi ndakupasa dothi mm, mapazi uli nawo ukubwera uzandipempheso chidina iya gwiritsani ntchito zimene wakupasani ndikutitu luka 16 ndime ya 29 wachuma akupsa anamuuza abrahamu iye ayi muwuze munthu wina wake atsike kuchokera kumwambako akauze azichimwene anga pansipo kuti zinthu sizili bwino kuno achenjere anamuuza kuti chani akuti koma abrahamu anati iwo ali ndi mabuku a mose ndi a aneneri amvere za mmenemo amvere za mmenemo ndawapasa kale zida ndawapasa kale zoyenerera zigwiriseni ntchito ayi koma mutumize wina wache auke abwere azaopseza azibale anga azapanga he ndi azibale anga atembenuka ah. mulungu akuti aa ah, ah. gwirisa ntchito zimene ndinakupasa gwiritsa ntchito zimene ndinakupasa inu ndi ine tili ndi umulungu wa mulungu umene uli mwa ife tiugwiritse ntchito tili ndi manja athu tili ndi ubongo tili ndi nzeru tili ndi azinzathu tili ndi mulungu yemweyo tili ndi yesu khristu gwiritsani ntchito zimene muli nazo usati kanga kanga chepechepe ayi koma ambuye kanga chepe ayi ayi ambuye aa ah, ah. nkhani ya njala malawi muno nkhani ya njala ndi nkhani yonena kuti tizikampesa nayo mulungu ndithu nkhani ya njala mulungu anatipasa doti malawi muno tili ndi doti lambiri mulungu anatipasa mvula titenge kuti watipasa yochepa mulungu anatipasa chinyanja cha lake malawi kuchokera kumtunda uko mpaka na kumusi mulungu anatipasa zakudya zina ndi zina achina mbatata achina chinangwa achina chani zakudya zina achina mpunga mulungu yemweyo anatipasa azinzathu koma ndithu mpaka na lero tizinka kwa mulungu ambuye njala e ambuye njala ambuye njala ndikuti ndisazamvenso ndisazamve tikupitanso kwa mulungu kuti ambuye njala inuyo ifeyo patokha njala sitingathane nayo kutenga zimene mulungu anatipasazi nkhani ya njala ndiyo nkhani yona kuti tiziyikamba mpaka na lero malemu bingutu anationesa kunena kuti izi titha kuzitha tokha anationesa kuti za njalazi titha kuthana nazo tokha koma mpaka na lero ndithu mvula ikabwera yochepa tili ndi kuthekera kokatenga nyanja ija ibwere igwire ntchito imene mvula ikanagwira ngati zitakanike zimenezo tili ndi zokudya zina zimene tingathe kugwiritsa ntchito kuti tichite cover panjalapo zikalephereka zimenezo iyayi tili ndi azinzathu ena kuti ena ali nzambiri zimene sakuzisowa gawanani gawanani gawanani aliyense akhale ndi zinthu koma zomangoti kuti achere iye ambuye njala kuti achere ambuye koma chilalachi kuti achere ambuye njala zoona boma lathu zoona boma lathu latunthu ayi sopano ngati inuyo mutampase mulungu ntchito ya, ya, ya inuyo ntchito ya umulungu atagwire nda atagwire ndi ndani zikukhala ngati mulungu ndikupangana naye malire kuti anthu tisamakapemphe kwa mulungu koma chimene ndikufuna kunena pano ndi ichi chonena kuti tikuseweresa kuthekera kumene mulungu anayika kale mwa ife ndikumadikira mayankho kwa mulungu amene akukuwuzani inu mosamvetsera akukuwuzani kunena kuti gwiritsa ntchito zomwezo ndakupasazo iwe chifukwa kuti uli busy kulira kwa mulungu ambuye ndi mapemphero athu okuwawa ambuye eyi kufuna chakuti chakuti mulungu ali kuti iwe ugwiritse ntchito ndakupasazo iye ambuye koma ndikufuna aa sikuti ndikupanga malire ndi mulungu kuti anthu samakapemphe kwa mulungu ayi koma ndikufuna kuti ndikulimbikiseni kuti kwa mulungu muzipita kukangocheza ndi abambo anu muzipita kwa mulungu kukamunyadisa zimene mwapanga inu monga mmene anapangira ophunzira ambuye yesu atatuma eti anabwera kwa ambuye kunapita ife kuja mizimu yoyipa imathawa chakuti chakuti chimachitika iye kuti a mwachita bwino kwabasi ana anga tiyeni tipite ku- mukapume inunso ndi ine kwa mulungu tizipita kukangocheza kukangomutamanda kukangompembeza ndikukamubonisa zimene ifeyo tapanga ngati anake ambuye paja munandipasa mphamvu ine ndima- sine- sindimakhulupirira kuti mphamvu zija zilimo mwa ineyi koma ambuye zapangikazo ndapanga chakuti ndapanga chakuti ndapanga chakuti ngati mmene anabwerera anyamata aja atapasa wina makobiri 5 wina makobiri awiri anabwera kwa ambuye munandipasa 5 taona ndapanga 5 enawa ambuye munandipasa 2 taona ndapanga 2 enawa kwa mulungu tikamabwera kaya ndi sande lililonse tizibwera nkena kake kozamnyadisa kozambonisa ndi kozamuthokoza nako ambuye mwandipasa izi sikuti kuti kuchere kuti kuchere ulendo kwa mulungu haya e ambuye koma ah, kwathu kwa ambuye ah, zandivuta pena pake zandivuta pena pake ambuye ndiye ah, ndimangoti tikambirane kuti kuchere aye ambuye koma ah, kangachepe bwanji kangachepe bwanji kuti kuchere ah, ambuye koma ah, tatiganizireni kena kake mutiganizire kena kake kunja kusache ah, koma ambuye tatituvuleni kanganyase kanganyase iyayi iyayi pali zinazi zoti titha kupanga tokha ndipo ndi zambiri ndipo ambuye ananena kuti ngakhale zintchito zimapanga inezi inuyo muzazipanga chifukwa ndikupita kwa atate musamsiire mulungu zimene mukuyenera kupanga inu ayi ntchito ya mulungu ndikusapotani osati kukusewererani mpira aa ntchito ya mulungu ndi kukusapotani osati kukusewererani mpira ntchito ya mulungu ndi kukuunikirani osati kukuyenderani ulendo mukatenga isaiah 30 ndime 21 amanena kuti ukamayenda ukangotembenukira kumanja kwako uzamva kaliwu ka- kanga kukulozera kuti njira ndi iyi usate mmenemo ntchito ya mulungu ndi kukuunikirani osati kukuyenderani ulendo ntchito ya mulungu ndikuchinjiriza ndi kukulimbitsani mtima osati kukugwirirani ntchito ayi ntchito ya mulungu ndikulimbitsani mtima osati kulowa m'malo mwanu mugwiritse ntchito umulungu umene anayika mwa inu mukhale munthu olimba mtima kupanga zinthu zimene zikuoneka zosatheka m'moyo mwanu mukhale munthu amene muli so daring ngati petro amene akunena kuti ndikayenda pa mazi mateyo 20 ndikayenda pa mazi ndipo anayamba kuyenda pa mazi paja koma ataona kuti zikukanika mpamene ambuye yesu anabweramo ndi kumgwira mkono tchwa ochepa chikhulupiriro iwe unakayikiranji imeneyo ndiye ntchito ya mulungu petro ananena yekha kuti ndikufuna ndibwere ndizayende ndipo ananyamuka mwana mamuna kuchoka muchombo muja cha ali pamazi cha ali pamazi mpaka anayenda kaulendo kake kenakono mpameneno umunthu wake ndi kulimbika kwake ndi kufuna kwake kwabwino kunaoneka kuti kwafooka mpameneno ambuye akubwera ndi kumgwira mkono osampatsa mulungu ntchito yokhala yanu nanga ya umulungu akayigwire ndani inu ndi ine lero tiziwe kuti zambiri izi ndizoti ifeyo tiziyambe zambiri izi ndizoti ifeyo tizipange ndipo titha kuzipanga chifukwa mulungu wake uli mwa ife kwinako mulungu atithangatire tizimva kukoma tikapita kuchalichi kuja kuchalichi samangopita kunena kuti ndikapemphe aa ena ati kukoma kwa ubale- ubale ndi mulungu simuzakumva chifukwa kuti muzangotha nthawi yanu yonse ndi kumampempha mulungu pamene tikapita kumene kuja kungopita kukangomuona kungopita kumene kuja kukangompembeza kungopita kumene kuja kukangocheza naye ndikumabwerako ubale umene mutapangewo ndi umene utazibweretsa zinthu timanena pano nthawi zonse mulungu amphamvu zonse tikuthokozani kuti simuleka kutiyankhula ife ananu ndi kutichalenja tiyeni ambuye mutithandize kuti ifeyo titenge udindo wathu zintchito zimene zili zathu tizipange zokhazo zimene zili zopitirira pamutu pathu ndizo mutithangatire ambuye tikupempha zonsezi m'dzina la yesu khristu yemweyo ambuye athu amen ndakuthokozani abale Tiyeni tipitirire kugwira ntchito. Munali ndine Elizeyo Bambo Nthalika, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.